nwere nwe ndị enu anị daalụnị chukwu ya gọzie ụnụ ka ụnụ si eso anyị na ụnọ anyị bụ enu anị cultural forum ụnụ ahụga na egwu akwụshịwe na ya bụ ije enwerighị afa ya bụ ọlụ enwerighị isu ga-adị ka anyị nebanye anya anyị jekọ enebanye anya tata bụ nye wa akpọ singular and plural n'oyibo nye ndị ọ bụ na ọ gba ofu e na nye ndị ọ bụ na ọ ba ụba naanị ka anyị si akpọ a n'asụsụ enu anị n'enu anị nye bụrụ ofu akpọ a ofu nye onye ọ bụ ọ bụrụ ji akpọ mba ji ọ bụrụ nke nwe ọnụọgụ a gụọ ọnụ ọ dị akpọ ọnụ ọ dị afa ọ bụrụ nye bụ ụba sị na ọ dị n'igwe lechekwa na nye anyị nebanye anya bụ nye ndị akpọ afa wa akpọ mkpọ afa nke oyibo akpọ noun ka anyị nebanye anya nye ndị mkpọ afa dịka nwunye ya bụ ofu mana waba ụba akpụa inyeme ọ bụrụ ofu onye ofu okei akpọ okei ụfọdụ akpọkwa okenye aba ụba ọ bụrụ ikei ka ọ bụ ikenye ohene ka ọ bụ oshene aba ụba ya kpọwe ishene ka ọ bụ ihene ọ bụrụ ofu okpo akpọ a okposho ka ọ bụ okpoho mana wa ba ụba ya akpọ we ikposho ka ọ bụ ikpoho ụnụ ahụga ka mkpụrụ okwu mkpụrụ edemede igbo nke nị bụ o si awọrị i o eme i bụ a ga-akpọ nye ọ bụ na ọ dị n'igwe eji m aka na isiokwu nke anyị nebanye anya tata na ọ sọtụ ụnụ biko nị aka ụnụ ga-enye m bụ nye onyinyo nke na-amepụcha maka mbido ka a na ọnwụ ihe nini ma aka zipụ na ka ụmụ ụnụ na-ahụ ha ụnụ na-ekirizikwa ụnụ akpọcha ụmụ ụnụ kwatụ ya ọnụ n'ime o nwe nye ndị m lọzọ ndị kpọ na afa ihe nime aka jee na ebe nị a na-ekwukọ oyibo akpọ comment section je tụnye ọnụ ka m wee hụ ka ihe i nwe ikwu na gbasara isiokwu nke tata chukwu ya gọzie ụnụ na ka a ga-esi na ememe ụnụ ahụga na ya bụ ọlụ enwerighị isu igwe bụ ike nnụnụ ụnụ bụ ike anyị na ụnọ anyị bụ enu anị cultural forum chukwu ya gọzie ụmụ enu anị niile daalụ daalụnị ụmụnne m ndị Enuani Chukwu ya gọzie unu ka unu si eso anyị n'ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum unu ahụga ihe onyonyo nke m meme ikpeazụ ka ọsụ ọ dị wuzi na ọ dịka ite azana ji ewu akwụ mana wụ ndụmọdụ ndị mmadụ nye m asụwa nke ọ bụ na Enuani Cultural Forum ka ememe mme na-atụgwazikwa onu ndị Enuani ọzọ ọ bụ na asụsụ Ubulu ka m ga na-asụ ya bụ sikịta njeme asụ wee na ogori sụọ Enuani ọ sụọ oyibo maka na ogori dị ọrụ abụ na m ogori mana ma agba mbọ hụ na m tụye ụfọdụ asụsụ ndị Enuani atụyezikwa m Ubulu ọ ka a ga-eji wee gbaa anyị ya mana mana na-atụgwa asụsụ ndị Enuani ọzọ ya bụ ịnụbe m asụ Ọgwashi ka ọ bụ m asụ onu ndị ụmụnne anyị bụ ụmụ Eze Chime ka ọ bụ m asụ Ahaba ka ọ bụ m asụ asụsụ wa ndị Ọkpanam ka ọ bụ ndị osimiri ndị ọzọ ka ọ bụ ndị Nsụkwa ịnụbe m asụ asụsụ dịbụ n'Ubulu ya ewucheni maka afọ na ibe wee were dọ daalụnị ihe a jeka enebanye anya tata bụ ihe ndị mkpọafa ndị dị ofu mkpụrụ nke a nebanyekwa anya mbụ bụ mkpọafa ndị dị n'ofu ya na ndị dị n'igwe ihe ọzọ a ga-enebanyekwa anya tata bụ nnọchiafa dịsị iche iche n'asụsụ Enuani nnọchiafa dị iche iche ofu mkpụrụ mkpọafa mkpọafa dị na ụba ofu mkpụrụ mkpọafa bụ nwa ọ dị na ụba ọ bụrụ ụmụ ya bụ ị sị nwa m maka na ofu udo mana ị ga-ekwu ọ karịa ofu ị ga-ekwuzi ya sị ụmụ m ọ bụzi na nwa o mezie ụmụ nwa m ụmụ m nke kpọ nabị bụ okoro ya bụ ụmụnne anyị ndị nọ osimiri na Enuani akpọ a okoro anwa bụ ndị Enuani nọ n'Ubulu na Aniọcha akpọ a okolo ọ dị n'igwe ọ bụrụ ikoro ka ọ bụ ikolo ofu mkpụrụ mkpọafa ọwa bụ okorobịa ka ọ bụ okolobịa ị ga-akpọ a ya akpọ a ma ọ dị n'igwe ya akpọ a ikorobịa ka ọ bụ ikolobịa ofu mkpụrụ mkpọafa ọzọkwa bụ ọgọ ị ga-akpọ a ọgọ ma ọ dị n'igwe ya akpọzi a ndị igọ asụwa na elone nne elone nnọọ ka ụka eji jee be ọgọ aje rie nri ọgọ bụ dudu adụwa akpasị akpasị onye onye nke bụ onue ndị ụmụnne anyị nọ n'oshimili onye ndị enuanị tụmadị ndị ubulu akpọa onye ubulu sịsọ akpọa ee ka ọ bụ bee mmadụ nwere ike sị ee dọ bee dọ onye dọ onye dọ ka ọ bụ ọgwashi be anyị asị ka onye ọ bụ ka onye ị na-ekwude okwu e ọ dị n'igwe akpọa ndị mmadụ lụzike sị one ndị dọ onye bịabeni ndị bịabeni ya bụ na ọ karịgazi ofu onye onye bịabe ka ndị bịabe ya bụ ọ dị n'igwe baa ka ị sị na ọ bịa beni baa ka ị sị na ọ bịa beni ị ga-ekwuzi ya asị one ndị ka ị sị na-abịawa beni ya bụ ka ndị ị sị na wa bịa be ma ọ bụrụ onue ndị ọgwashi ofu mkpụrụ mkpọafa ọzọ bụ mme ubulu akpọa mme ndị ọzọ akpọkwaa ndị bụ oshimili ka ọ bụ ọgwashi akpọa mmụ ọ dị n'igwe akpọa anyị ubulu akpọa anyị ka ọ bụ a anyị ka ọ bụ a kaje ubulu asị kaje oshimili na ọgwashi asị ka anyị jee ka anyị jee fụkara awa ofu mkpụrụ mkpọafa bụ iyo ubulu akpọa iyo ka ọ bụ yo ụmụnna anyị bụ ndị oshimili akpọa ngị ngị nwa ka m na-agwa ngị ka m na-agwa ya bụ ndị oshimili tụmadị ahaba ya bụ ahaba ujom ọ dị n'igwe akpọa ya masịzi bịa iyo ị ga-asịzi bịa nị dịka etu esi mmadụ bịa ike ị ga-eji sịzi ọ bịa iyo ya bụ ofu onye ya sị ya bịa nị ndị oshimili akpọa bịanụ ọgwashi akpọzikwa bịanụ ị ga-asị bụ kị me o ji bụ na oshimili na ọgwashi akpọ ofu ihe ụfọdụ obodo ndị dị n'oshimili na ụfọdụ obodo ndị dị na ọgwashi bụ ndị ọ bụ na esi wee nri bịa adịwezome n'igbo kwa bụ ka anwa sizikwo bụ adịwezome onu we na onue ndị bụ esi bịa dịrịrị n'ofu hapụ ya bụ ofu mkpụrụ mkpụ afa hapụ rapụ shapụ shapụ a okwu anyị chiri nebara anya ebe bụ a anị ị na-ekwu a ya bụ na onye ya agwa bụ ofu onye ị ga-awụsa nye m ekwu bụ akwụkwọ ebe ọ dị n'igwe hapụ rapụ shapụ a sịsọ ụbụlụ bụ ndị ekwu shapụ a mmadụ sị shapụ m ka ọ bụ shapụ m ee shapụ m ya mana ya na igbo onye ụbụlụ mana ọ sị hapụ m hapụ ka rapụ a hapụ bụ ọgwashi rapụ bụ oshimili daalụnị eji m aka na isiokwu nke anyị nebanye anya tata na ọ sọtụ ụnụ ka o si sọtụtụkwa mmenwa eji m oge na-ekene ndị tụrụ ọnụ n'isiokwu nke anyị mepụsa mbụ ndị ihe dị nile ndụmọdụ nye ndị nlụ ụzọ ụfọdụ n'ime we ka m gbabeni nwanne anyị dị dịka Nkem Nwaka ya bụ ụdị ntụpụ ụdị ntụgharị a linguistic expert ka ọ bụ nwanne anyị dị dịka Chukwudi Okolie Ugbaja who is a linguistic expert ya bụ onye eduni m edezi akwụkwọ ndị m de na-ewepụ ihe ndị dị dịsị na mma n'ime maka na agụnị m linguistics ya bụ ihe gbasa na asụsụ mana ya ka ya bụ onye kwudoni m ngwa na chukwu ga-agọzie ya bụ onye enyeni m aka ị chọkwa ka onye nye aka dezie ihe ọbụla i de gbasa na asụsụ ọ ga-enwe ike enye aka ejizikwa m oge na-ekene ofu onye tụrụ ọnụ wa akpọ samuel anukwu na ndị niile sha imirikiti ndị niile sha tụrụ ọnụ n'isiokwu nke anyị mepụchaghị emepụcha chukwu ya gọzie ụnụ daalụnị ihe niile ma aka kwuru si ihe m mbụ n'izizi mensi ewu aka nkwụ ma onye efie kpọkọma na ụmụ ụnụ tụmadụ ụnụ bụ ndị ọ bụ na ụnụ nọ obodo oyibo ka ụmụ ụnụ tụ ọnụ n'isiokwu ndị na-eme emepụsa ihe ndị wa dịdị wọsharị ụnụ akọwanị we ka a fụ na ibe were asụsụ anyị ama na ya bụ ọkwa amanyụ na-asụkwa anyị o maka na ejiwe waya nwata n'aka adọ jiwe waya nwata n'aka ada asụ okwu daalụ na chukwu ya gọzie anyị abịakwa ọzọ baa emedume ọkpọcha ya ụkwụ baa medume mbụ kpọcha ya ụkwụ ka a si ga-ebido ọ wụ unu losa na nke a kwu mbụ bụ mkpụ afa ndị nwe ọnụọgụ tata a ga-enebanye anya na mkpụ afa ndị ọ bụ na enwene we ọnụọgụ ihe ndị ọ bụ na ọ fụ ụfụ ịgụnị we ọnụ na anụ ka a si akpọ we n'Enuanị ihe dị dịka nnụnụ ụnụ ga-asị na ọ fụnụ ụfụ ịgụ nnụnụ mana ọ bụ na-echiwe na-efefe ya ma agụma we ofu na ofu ihe ị ga-ekwu bụ na ị hụ igwe nnụnụ ọ bụ na ị hụ ndị mmadụ ọ bụ na enwere igwe ya mana ka ị ga-esi gbasị na ị hụ igwe mmadụ ihe dịka aja ọ fụ ụfụ ịgụma ọnụ na ịbọnisha ya agụma na ofu na ofu ya bụ ihe ị ga-ekwuzi bụ na ị hụ dịka akpa aja ka ọ bụ ofu mbụ aka aja ihe dịka mmiri ya ma nwee ike gwụ m ọnụ ya bụ nye ị ga-ekwu bụ dịka na ịhụ ide mmiri osimiri ka ọ bụ ofu uko mmiri nye dịka osikapa adụ agwụ ọnụ nye ị ga-ekwuzi bụ na ya bụ mkpọ osikapa uko osikapa dị ka ndị ọgwashi akpọ uko osikapa ka ọ bụ akpa osikapa akpa osikapa abụzina nwe eti ọnụ kịta ọ bụzina nwanne na ga eri ọsọgada abụla ọlụkpọ ọbịọ ọ bụzina nwanne na ga eri bụ osikapa kịta na ihe dịka nnu adụwa agwụ ọnụ ọ bụchazi a sị ofu mbọ aka nnu ka ọ bụ nlela ngaji nnu ka ọ bụ nye ka a gwa mmadụ na ọ ga-etinye n'ofe ihe dịka iwe ya bụ ihe ndị dịka ilolo mmadụ ebu n'obi adụwa agwụ ọnụ enwezi iwe shie nne a sị na ọ bụ ọnụma ka ọ bụ oke iwe ihe dịka ikuku ụmụnna anyị na oshimili ka ọ bụ ọgwashi wa akpọa ikuku ikuku shie nne ya akpọa oke ikuku ka ọ bụ ya akpọa ebi ihe dịka ịhụnanya ụfọdụ akpọkwa ka m si kwu ịfụnanya ndị ubulu akpọa ọsị ịhụnanya shie nne ị ga-enwe ike sị na onye a nwe nnukwu ịhụnanya ka ọ bụ nnukwu ịfụnanya ka ọ bụ elegede ịhụnanya onye a nwe ebe mmadụ nọ mana ọsị bụghịrị ọsị ọsị dị dịka ịhụnanya o- ome nke m sụa n'oyibo dịka fondness likeness ka ọsị bụ mana nwa niile bụ ịhụnanya ọ na-ahụga na ihe ndị dị dịka mkpọafa dị nwu n'ọnụọgwụ o nwe ka e si agbanwe o shie nne o nwe ndị mmadụ na-emirikiti n'ime wee lochineme ya bụ ihe ị ga-emeri mbụ jee n'ebe onye anyị na-akpa nkata wa kpọ comment section jee locheni m ndị nlozọbọ ya na ndị ọ bụla ilo na-akpọfie wee gwa nke nka si kwue chukwu ya gọzie unu ka unu si ekepụ nyere nke a meme mbụ a ma nwee ike gbaa mmadụ na-ekiri ihe na mkpọafa dị nwu n'ọnụọgwụ bụ ndị kiri ihe na ego dịkwa onye ndị ọ bụ na enwere nwe ọnụọgwụ unu ga-ele onye ego nwe ọnụọgwụ mana ego enwe n'ọnụọgwụ na ọ bụ na ị ga-eji eme nye ka ọ na-enwe ọnụọgwụ daalụnị chukwu ya gọzie unu ka unu si eso anyị n'enuani cultural forum kpọkọme na ụmụ unu ka a niile were nọ na ya bụ ụlọ kọyala ajụkwa ya oyi kọyala ajụgbukwa ya n'oyi ka ya bụ ụlọ na-ekpo ọkụ